Foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na bi sibiridon in na n'o bɛnna fevriye kalo tile mugan ni kelen ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a jirala k'a fɔ ko quincaillerie dɔ jenina e, Yirimajɔ énergie kɛrɛfɛ ka ɲɛsi arajo oxygène ma a kɛra 6 heures du matin waatiw la a jirala k'a fɔ ko an ka finitigiw tun bɛ a ko kɛnɛ kan ni o ye sapɛri pɔnpew ye yaasa ka se ka a ko dalasa cogoya min na nka nin wagati in na a yirala k'a fɔ fɛn min ye tasuma jeni ye a kunkun an'a ɲɛɲɛ ma se ka ɲɛdɔn fɔlɔ sirabakan kasara dɔ kɛra min bɛ tali kɛ sigida min n'u ko a ma ko zone industrielle kamiyɔn dɔ ale kɔni taara min ye ayiwa kuranpoto dɔ gosi ayiwa a kɛra sababu yɛrɛ ye ka min ye kuranko gɛlɛya don sigida in na kosɛbɛ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ kuran tigɛtigɛ ayiwa o kɔni cayara ni siraba kasara in kɔni ale kɔfɛ min bɛ tali kɛ kamiyɔn in ale kɛlen kɔ ka siraba kasara kɛ zone industrielle la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye Mali la yan nɔ miliyari fila ani miliyɔn kɛmɛ seegin ɲɔgɔnna olu de bilala ayiwa sen kan o bɛna laɲini kɛ walasa ka se ka an yɛrɛ an bolofɛnw minnu bɛ dilan anw fɛ yan nɔ awa o sanni kama a bɛna bila an ka minisirisow olu baarakɛyɔrɔ la awa Nin eh, laɲini in kɔni eh, bɔra jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ walasa ka se ka an ka bololabaarakɛlaw olu ka bolofɛn minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ dilan Mali la yan nɔ k'o ta k'o don ba la finitigiw ka minisiri ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw n'o ye général de corps d'armée eh, Sajo Kamara ye Ale ye kulu dɔw bisimila kunun ko juman don n'o bɛnna fevriye kalo tile mugan ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ni o kulu yɛrɛ ka taama ɲɛbere tun bɛ Chine ale ka lasigiden min bɛ Mali la yan nɔ n'o ye Li Xiang ye u bisimilara minisiri de la defansi ale yɛrɛ ka baarayɔrɔ la u ka taama in tun bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye jɛɲɔgɔnya baara sinsinni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ don o hukumu de kɔnɔna na. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ tali kɛ dɔgɔkun min talen bɛ ka bila min ye bɔlɔlɔkan na walima subahana mansin o bɛ se ka lakodɔn cogoya min na n'u ko a ma ko semaine du numérique o baaraw sera ka kɛ février kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a koɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ka kunnafoniko minisiri bolo n'o ye Alihamudu Ag Iliyɛni ye. Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kunnafoniw kan irisi jamana filɛ nin ye ka min ye e, minɛn dɔ e, di burkina faso e, jamana ma a kɛra min bɛ tali kɛ jumadon de feburuye kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ wagadugukaw fɛ yen nɔ Nin kɔni ye kɛlɛkɛminɛn caman de ye minnu bɛ yen nɔ ni u taara k'a di finitigiw ma finitigi minnu bɛ yen ni u bɛ lakanako la Burukina faso ale jamana kɔnɔna na. Jumadon min ye Gana jamana ye baara dɔ daminɛ. baara minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tali kɛ ayiwa u ka jamana dancɛ ani min ye togo jamana dancɛ baara bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jikanna siraw kan min ye gana ye ale ka nin laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka min ye dancɛ bɔ u ni togo jamana cɛ jikanna ale siraw kan nin bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la